Agus anois ar an líne tá Cillian Breatnach, bainisteoir Raidió Fáilte. Cillian, fáilte ar ais go dtí Near FM. Go raibh maith agat, cé mar tá tú? Go maith, go maith.
Tá sé níos mó ná dhá bhliain ón am dheireanach a labhair mé leat as Gaeilge ar Near FM, Cillian. Agus sé an fáth a ndeachaigh mé i dteagmháil leat chun an t-agallamh seo a dhéanamh inniu, mar chonaic mé an tuairisc ar Nuacht TG4 roinnt laethanta ó shin faoi Raidió Fáilte, agus ar ndóigh bhí tú ag caint sa tuairisc sin. Ós rud é go bhfuil sé chomh fada ó rinne muid agallamh Gaeilge, Cillian, an féidir leat achoimre a thabhairt dom ar dtús faoi conas atá ag éirí le Raidió Fáilte ón am a labhair mé leat ar Near FM cúpla bliain ó shin? Cinnte, tá muid ag dul go hiontach maith, caithfidh mé a rá. Tá muid, tá Déarfainn dosaen duine againn ag obair anseo, tá muid ag soláthar seirbhís raidió pobail trí Ghaeilge 24 uair sa lá, gach lá sa tseachtain agus tá muid, ag brath go mór is dócha ar chraoltóirí deonacha so is dócha go dtiocfadh leat a rá go mbíonn an sceideal s'againn lán le cláracha ó chraoltóirí deonacha chomh maith le cláracha ón fhoireann féin agus táimid ag déanamh go maith. Tá's agat. Ok. Ok, an uair dheireanach a labhair mé leat ar raidió as Gaeilge, Cillian, labhair muid faoin sprioc atá agaibh a bheith in ann craoladh fud fad thimpeall Thuaisceart Éireann ar raidió. An bhfuil an sprioc sin níos cóngaraí daoibh anois, a Chillian? Is dócha go bhfuil deiseanna ann agus ar fáil dúinn le go dtiocfadh linn an sprioc sin a bhaint amach ach, mar is gnáth, braitheann sé ar airgead den chuid is mó agus ar dhualgaisí rialtais áitiúla agus rialtas na Ríochta Aontaithe a bheith bainte amach, is dócha. Ó thaobh, ó thaobh craoltóireachta de agus an. an limistéar craolacháin, más maith leat. Táimid srianta mar gheall ar an cheadúnas raidió atá againn le Ofcom so is stáisiún raidió pobail muid agus an rud atá i gceist leis sin ná pobal suime ar leith agus sin Gaeilgeoirí, an pobal Gaeilge, agus le ceadúnas Raidió Pobail le Ofcom, ní féidir leat a bheith ag craoladh taobh amuigh de limistéar cúig chiliméadar. Now, d'éirigh linne, cúpla, trí bliana ó shin, an chumhacht a bhaineann le comharthaíocht craolacháin s'againne a mhéadú agus tá muidinne le cloisteáil ar FM taobh amuigh den limistéar cúig chiliméadar sin ach bhí orainn, is dócha, fanacht, déarfainn, sé bliana le sin a bhaint amach agus bhí orainn cineál argóint láidir a chur chuig Ofcom ag insint agus maoiniú daofa go raibh an pobal, Gaeilge amuigh ansin agus bhí riachtanais agus éilimh an phobail bailithe againn agus gach rud so tá sin ann ar FM ach tá Ofcom is dócha ag iarraidh small scale dab a bhrú chun tosaigh agus is rud digiteach é sin so mar shampla tá siad fud fad Shasana agus na Breataine Bige agus Albain agus tá b'fhéidir ceithre ceithre soláthraitheoirí anseo i dTuaisceart na hÉireann, ins na Sé Chondae. Tá ceann amháin acu i gCathair Dhoire agus an t-ainm atá air ná Foyle DAB. Tá ceann eile in Iúr Cinn Trá agus Deisceart Ard Mhacha Theas. Tá. Tá ceann i mBéal Feirste agus Lios na gCearrbhach agus beidh, tá ceann eile, níl sé iomlán réidh go fóill ach beidh sé ag freastal ar na hArdaí, Baile Nua na hArda amuigh i gContae an Dúin agus an ceantar nó an réigiún sin. So an rud atá i gceist leo, Caithfidh tú ceannacht isteach leis an tseirbhis sin a fháil agus an rud a dhéanann siad ná cuireann siad díreach sruth raidió s'agat ón stáisiún s'agat amach ar an small scale dab seo agus bíonn sé le cloisteáil ar aon raidió dab atá ag daoine so más rud é go bhfuil tú go bhfuil an t-ádh ort carr a bheith agat atá níos óige ná 2015, nó go ndearnadh é in 2015. Tá dab, tá raidió dab istigh ins na carranna sin agus beidh sé le cloisteáil. Nó má tá ceann agat, má tá raidió dab agat i do theach, thiocfadh leat é a fháil. Ach is dócha an rud is mó atá ag cur bac ná constaicí ar. orainne ná costas. Más rud é go bhfuil muidinne ag iarraidh a bheith ag sruthú beo amach ar an small scale dab seo, tá tú ag caint ar b'fhéidir trí mhíle sterling in aghaidh na bliana just leis an tseirbhís a chur ar fáil. agus má tá ceithre cinn, cúig cinn nó rud ar bith mar sin, tá siad ag beartú sna blianta amach romhainn go mbeidh eh suas le deich eh polygon ann, sin cineál ceantar nó réigiún ina mbeidh antenna small-scale DAB ann. Má tá muid uile ag iarraidh a bheith ar an aer ar fud fad an tuaiscirt, Bheadh costas 30,000, b'fhéidir níos mó ná sin, gach bliain i gceist le sin a bhaint amach agus ag an bhomaite, ní ní thiocfadh linn, níl sé d'acmhainn againn tabhairt faoin chostas sin, just, tá sé really, is pipe dream atá ann.
B'fhéidir go bhfuil, ní saineolaí mé ar seo, b'fhéidir bhfuil an domhan ag dul i dtreo DAB de bharr go bhfuil sé i ngach gluaisteán, ar fáil i ngach gluaisteán nua ó 2015. Ach an bhfuil a fhios agat like faoi láthair ar an sórt eh céatadán daoine i dTuaisceart Éireann atá DAB acu?
Sin rud nach bhfuil a fhios agam. Agus tá sé doiligh. figiúirí mar sin a fháil ó na grúpaí nó na dreamanna sin, atá in ainm is a bheith ag cur staitisticí nó rudaí mar sin ar fáil, tá sé cineál ina guesstimate. So, tá sé deacair anseo fosta mar bíonn figiúirí curtha amach ag dream darb ainm RAJAR agus an rud atá i gceist leis sin ná tá cineál Painéal d'éisteoirí de b'fhéidir 3,000 duine atá ina bpainéalaí don dream seo RAJAR a chuireann staitisticí amach agus is dócha, ní fíor figiúr é, níl aithne agamsa ar aon duine atá mar phainéalaí ar sin agus nuair a fhaigheann tú rudaí ar ais maidir le éisteoirí, le Raidió Fáilte, mar shampla, Raidió na Gaeltachta, rudaí mar sin, bíonn siad iontach íseal ach tá a fhios againn féin nach bhfuil sin fíor mar thig linne a rá is féidir seirbhís Raidió Fáilte a fháil ar líne tríd an suíomh idirlín s'againne agus an sean aip sin Seinnteoir. agus tá na figiúirí i bhfad níos mó ná mar atá siad ag cur amach. So, tá sé deacair figiúir mar is ceart a fháil, is dócha, gan gan cineál rud ar leith a bheith ag taifead nó ag ag ag Ag taifeadadh na n-éisteoirí, ní thig leat a bheith iomlán cinnte. Bhuel, tá sé ag dul i dtreo go mbeidh gach carr ar an mbóthar, go mbeidh dab acu sa todhchaí, so bheadh sé ina dea-scéal, dar liom, dá mbeadh sibh ar fad ar dab. Agus níl costas an-mhór i gceist ó thaobh Foras na Gaeilge, ceapaimse. deich nó fiche míle so bheadh sé iontach dá bhfaigheadh sibh an maoiniú ceapaimse. Yeah. Bhuel an rud a bhí ann tá muid ins an bhliain deireanach de den bhabhta mhaoinithe reatha so thosaigh sé ag tús fiche fiche a dó agus beidh deireadh ag teacht leis an an babhta áirithe seo ag deireadh na bliana. Iarradh orainn, chuaigh Foras na Gaeilge i dteagmháil linn, tá mé ag gabháil a rá mí an Mheithimh, b'fhéidir níos luaithe, agus chuir muid cáipéis mheasartha cuimsitheach ar fáil ag insint dóibh agus ag cur síos daofa go raibh na féidearthachtaí seo ann, go raibh costas ag baint leo agus dá mbeadh muid ag iarraidh an tseirbhís s'againne a chur ar fáil ar dab agus. a bheith i ndáiríre fá Ghaeilge a chur chun cinn sna críocha gafa anseo sna Sé Chontae, gur chóir infheistíocht a bheith déanta in seirbhís s'againne, Raidió Fáilte, a chur ar an aer tríd Small Scale Dab. Now, tharla. gur tháinig siad ar ais agus táimid ag fáil mar gheall ar ráta aistrithe ó euro go steirlinn, ní bheidh Raidió Fáilte ag fáil an maoiniú céarna agus a bhí ar fáil dúinn le trí bliana anuas. So tá constaic agus bac orainn mar gheall ar sin. Tá constaic agus bacanna orainn mar gheall ar an rialtas áitiúil anseo agus is dócha, Go dtí go bhfuil, go dtí go mbaineann an rialtas áitiúil agus rialtas na Ríochta Aontaithe na dualgaisí amach mar atá leagtha amach ins an, i gCairt na hEorpa maidir le Mionteangacha, ní fheiceann muid aon athrú ag teacht ar an scéal agus ní fheiceann muid infheistíocht mar is ceart ag bheith curtha isteach ins na meáin Ghaeilge. is dócha. Bhí saineolaithe, bord de shaineolaithe ón, ó Chairt na hEorpa le haghaidh mionteangacha agus teanganna réigiúnda ar cuairt anseo i mBéal Feirste i mí Feabhra i mbliana. agus chaith siad seachtain anseo agus le linn na seachtaine sin bhí an oiread sin cruinnithe acu le le daoine ó earnáil na Gaeilge agus earnáil eile ach bhí an oiread sin grúpaí ó earnáil na Gaeilge a bhuail leis na saineolaithe seo agus bhí bhí an t-adh ormsa go raibh mé mar chuid de cineál toscaireacht agus gur bhuail muid leo maidir leis na meáin as Gaeilge agus ón chruinniú sin agus ón méid a bhí ráite acu tháinig tuairisc s'acu amach, tá mé ag dul a rá mí an Mheithimh ach ní raibh sé curtha ar fáil go dtí b'fhéidir deireadh mhí Mheán Fómhair ansin agus Laistigh den tuairisc seo tá rannóg ar leith ann maidir leis an Ghaeilge agus na moltaí atá acu atá le bheith déanta láithreach, chomh maith le moltaí eile atá bainte amach roimh an chéad chuairt eile a bheas ag na saineolaithe sin. Agus tarlaíonn sé go bhfuil Raidió Fáilte luaite ins na moltaí sin, gur chóir do. Raidió Fáilte nó limistéar craolacháin s'againn a bheith méadaithe go gclúdóidh sé fud fad na Sé Chontae. OK, ní choimeádfaidh mé thú i bhfad eile, a Chillian. An bhfuil mé ceart chun a rá gur, is cinneadh Ofcom é ar dtús ar cé chomh fada is atá sibh in ann craoladh agus, like, an bhfuil sé deimhnithe má fhaigheann sibh an maoiniú sa bhreis ó Fhoras na Gaeilge, An bhfuil sé deimhnithe go mbeidh sibh in ann a bheith ar dab timpeall Thuaisceart Éireann nó an bhfuil sé fós sórt ag feitheamh ar Ofcom faoi sin freisin? Bhuel, an rud, an rud atá ann, an córas atá ann, déanann tú iarratas agus cuireann tú isteach ar cheadúnas dab agus thiocfadh leat a bheith i do chraoltóir pobail nó craoltóir neamhspleách agus tarlaíonn sé má chuireann tú isteach ar ceann ar leith, craoltóir neamhspleách, ní gá duit iarratas, ní gá duit ach aon iarratas amháin a dhéanamh agus ansin thig leat ceannach isteach ar an tseirbhís le, leis na soláthraitheoirí dab cibé áit a bhfuil siad. So dá dtiocfadh linne maoiniú a aimsiú Thiocfadh linn dul sa treo sin agus cinneadh Ofcom a bheas ann go cinnte leis an dab ach is cinneadh Ofcom é fosta maidir leis an FM agus ní fheiceann muid go méadóidh siad an limistéar gan an, I suppose, gan Acht Gaeilge a bheith tosaithe mar is ceart anseo nó go mbainfidh rialtas na Breataine, rialtas na Ríochta Aontaithe, na dualgaisí s'acu ó thaobh na teangacha de amach mar is ceart. Agus an rud atá scríofa ins an tuairisc seo, más féidir liom é a léamh amach i mBéarla,

within the Irish medium education sector'. So sin rudaí atá siad ag iarraidh, mar a deir sé, inniu agus amháin, 'recommendations for immediate action'. Now tháinig sé sin amach i mí an Mheithimh, bhí an rud curtha i dtoll a chéile faoin am sin, bhí sé ar fáil don phobal ag deireadh mhí Mheán an Fhómhair agus go fóill tá tú ag amharc ar you know, mar a tharlaíonn anseo an t-am ar fad maidir leis an Ghaeilge, bíonn achan athrú pobalbhunaithe. Ní théann an rialtas, ní théann aon duine eh atá in ainm is a bheith ag obair ar ár son amach as a bhealach le cuidiú linn. So is an pobal Gaeilge, an pobal féin, é tríd feachtais, tríd siúlóidí móra, tríd achan uile agóid, mar sin ní fheicfidh muid athrú is dócha gan gan é sin a bheith déanta arís agus is dócha, tá sin ar eolas, tá muid breá cleachtaithe anseo i mBéal Feirste le le glacadh leis na sráideanna agus le dul in éadan an rialtais maidir le más maith leat. nach bhfuil siad ag baint amach na ndualgaisí atá acu nó in amanna tá siad ag déanamh neamhaird ar phobal ar leith, rud nach bhfuil de chead acu a dhéanamh. So ní ní dóigh liom go bhfeicfidh mise féin aon athrú go dtí go dtéann an pobal anseo amach ar na sráideanna arís, is dócha, ag éileamh cearta agus gach rud mar sin arís. Agus just go hidéalach, bheadh sé mar sprioc agaibh a bheith ar FM agus DAB, an dhá rud, an mbeadh?
Cinnte, sin é, is dócha. Sílim gur luaigh muid, you know, cad é todhchaí FM raidió níos mó ná fiche bliain ó shin bhí siad ag rá you know caithfidh sibh a bheith ag smaointiú ar dhul chuig DAB mar ní bheidh FM ar fáil agus ní bheidh FM chomh maith agus atá DAB ach níor tharla sé sin in Éirinn níl DAB ar aon dóigh níos fearr na FM um, maidir le seirbhís nó eh, glacadh, más maith leat. Tá fabhtaí agus tá lochtanna ag DAB. Tá's agam go bhfuil lochtanna ag FM chomh maith, ó thaobh tíreolais de agus you know má tá sléibhte sa bhealach, tá's againn sin uilig ar fad. Ach an rud a ba mhaith linne in Raidió Fáilte ná go mbeadh seirbhís s'againne ar fáil don phobal fud fad na Sé Chontae agus más féidir, ins an deisceart chomh maith. Tá's agam nach bhfuil mórán daoine ag dul i dtreo DAB ins an deisceart. Tá cairde s'againn in Raidió na Life atá ag moladh daofa, sílim, gan dul le DAB. So, tá sé cineál thuas san aer. Níl an oiread sin eolais ann Go fóill, cé go bhfuil DAB amuigh le tamall fada, níl an oiread sin eolais ann le cruthú go bhfuil sé níos fearr ná FM. Ach so, mar sin, 's é an sprioc ná chun a bheith ar DAB ach a bheith ar FM freisin, sea? Á, tá muid i ndiaidh i gcónaí a bheith ag iarraidh. Ní bheidh muid ag iarraidh é. Gan a bheith ar FM, beidh muid i gcónaí ag dúil a bheith ag craoladh tríd FM.